sɛnɛgali jamana ɲɛmaa kɔrɔ makisal a bɛ wele bɔgɔ jeninen kan dunko juguya nasira fɛ kɛ nin ye sɛnɛgali jamana ɲɛmaa kuraw ka babu sentigi ka kɔrɔfɔw ye ko ka sabu kɛ dunko juguya sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ min bɛ sɛnɛgali n'o ye cour des comptes ye u ka sɛgɛsɛgɛli na bɛ a jira k'a fɔ makisali ka kumaw la fanga la dunko juguya yera a nɔ na k'o kuma na babusentigi ka fɔ la makisali fɛn o fɛn dora a ye sa fo n'a bɔra ka yafa de ɲini jamanadenw de fɛ sa dɛ ka sabu kɛ ni dannaya bɛ foroba cakɛda kan bi senegali jamana kɔnɔ dunkojuguya sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in don n'o ye cour des comptes ye bonyaw bɛ a kan k'a fɔ maa jɔlenw de bɛ a kɔnɔ minnu ye dannayamaw ye olu dun ka sɛgɛsɛgɛli de y'a jira k'a fɔ juru min bɛ sɛnɛgali jamana na bi juru ncinin tɛ n'i ye sɛnɛgali jamana yɛrɛ sɔrɔ min bɛ a kɔnɔ n'u k'a ma ko produit intérieur brut pib sɛnɛgali jamana juru a b'i jɔ ni sɛnɛgali jamana sɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sara la ni bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn ngɔri bi wɔɔrɔ ani wolonwula ye o tɛ ko ɲɔgɔn ye ko a barata makisal yan'a ka bɔ fanga na a kun ye juru in dogo jamanadenw na a ma sɔn jamanadenw ka wari in hakɛ dɔn janko mɔgɔw ka se ka kule ye dunkojuguya sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ cour des comptes ye a jira k'a fɔ ale kɛlen ka jatew bɔ makisali ka fanga nɔfɛ san 2023 juru kunkan kɛmɛ kɛmɛ sara la tan ni fila ngɔri saba nka makisali ka fanga kun ka jate bɔlen Yan'a ka bɔ fanga na kɛmɛkɛmɛsara la naani ŋɔri kɔnɔntɔn dɔrɔn dunko juguya sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ cour des comptes y'a jira fana k'a fɔ wariba dɔ taara wariso dɔ la wari min dakun ma dɔn w'a taara fan min fɛnɛ fɛ o ma dɔn makisali denkɛ dɔ tɔgɔ fɔɔn bɛ o wari ko rɔ makisali yɛrɛ n'a ma ɲa ko a bilama bɛ maroko jamana de kɔnɔ a y'i to yen ka kɔrɔfɔ nkalontigiya a ni kunnafonidi sira dɔ cɛ min bɛ wele ko jeune afrique a ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin ɲɛ ale kunkan dunko juguya ko nasira fɛ ko politigi nasira tajurusara berew de don ɲɔgɔn na nɔntɛ ko ale ka fanga kɔnɔ ko dunko juguya sɛgɛsɛgɛli cakɛda cour des comptes ka sɛgɛsɛgɛli ma bɔ ale nɔ kan gine bisawo sedeyawo taamaden minnu kun bɛ yen Ka sabu kɛ politigi binakun duuru bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka kumaw dafara jamana ɲɛmaa yala a ma se ka kalata labɛn n'o dun ma kɛ bɛɛ o b'a jira k'a fɔ i tɛ fanga ye bilen wa i tɛ se ka jate bɛnkanfanga a labaarabaa fɛ gɛlɛya don ka sabu kɛ gine bisawo jamana yɛrɛ ma deli ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna jamana basigilenba ye ɔ o de y'a to seedeyawo k'a lajɛ ka jetura ta biɲɛ mɔ a ye ciden dɔw wuli minnu bɛ taa kuma fanw fɛ gine bisawo ka fɔɲɔgɔnkɔ dan sira la wale kɛlen ka mankan dan sira la fangaja fɛ nka umaru sisoko anbalo seedeyawo cidenw ye fɛɛrɛw minnu dajira a la a ma diɲɛ ni fɛɛrɛw ye a yɛrɛ tɔɔrɔlen u kɔrɔ a ko n'u m'a ka jamana to a ye a laban b'u diyagoya gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ kabini o kɛra seedeyawo taamadenw y'u yɛrɛ ta ka bɛn ni marisikalo tile gale n'o bɛnna sibiri mɔ a kun y'u bisimila u se don jamana kɔnɔ u y'u dantigɛ a ye ɔ o bɛnna n'a yɛrɛ ka taama dɔ ye jamana kɔkan a taara k'u to jamana kɔnɔ nka a bɔlen a kala ma sa k'a fɔ fɛn minnu bɛ seedeyawo cidenw da u ti bɔ a ye a murutira seedeyawo cidenw ma seedeyawo taamadenw ye a jira u ka laseli la k'a fɔ u kun ye bɛnkan dɔw sɛbɛn ka u tɛnkun Guinée Bissau jamana kɔnɔ maaw la minnu da bɛ fanga ko rɔ o kɔrɔ ye fanga sinamatɔnw forobatɔnw jamana ɲɛmaayaso fanfɛ mɔgɔw kalata bɛ se ka labɛn cogo min ka sɔrɔ mankan ma kɛ jamanakuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata ɔ nka Guinée Bissau yɛrɛ kɔnɔ umaru sisoko anbalo kɛtɔ ka fanga ta a ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn na minisiri ɲɛmaa kɔrɔ domingo simɔsi perera fangaɲinintɔn paigc ɲɛmaa n'a ka maa fanba ka ca wasabulo kɔnɔ wasabulo min tilen bɛ bi umaru sisoko anbalo jamana ɲɛmaa fɛ o ka fanfɛmaaw ye a jira k'a fɔ ni ko b'o cogo rɔ seedeyawo maaw hali ni an ma ban a ta mɔ koyi nka umaru sisoko anbalo min ka kumaw sera u dan la jamana ɲɛmaaya la n'a ma se ka kalata labɛn a ka bila kɛrɛfɛ wasabulo min n'a y'o ci a ka wasabulo lasegin wasabulo ɲɛmaa ka kalata labɛn o bɛ kɛ furancɛrɔ fanga ka kalata labɛnnen jate ye an b'a fɛ seedeyawo cidenw a fana ka seko kɛ o rɔ umaru sisoko anbalo o de dalen a tulo kan sa a y'a jira k'a fɔ seedeyawo cidenw ti u ka sariya boli ale ka jamana kɔnɔ wa u k'a ka jamana to a ye n'o tɛ a laban b'u gɛn u fana yɛrɛɲininbaatɔ taara u yɛrɛ sɔrɔ seedeyawo jaba la la k'u ka laseli kɛ u ka taama kun kan ko a jakoyara u kan u ka jamana bila ko jamana ɲɛmaa kun ko k'a b'u gɛn umaru sisoko anbalo kun ye a jira fevrier kalo tile mugan ani saba ko n'a ma dɛsɛ a bɛ jamanakuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata labɛn novanburu kalo tile bi saba nata ɔ jamana sanfɛ kiiribulonba kuru supirɛmu fɛnɛ kun ye a jira k'a fɔ umaru sisoko anbalo ka kumaw bi dafa jamana ɲɛmaaya la ka bɛn ni sɛptɛnburu kalo tile naani nata de ye nka fangasinamatɔn min ni o bɛ gine bisawo sa a n'a ɲɛmaaba domingo simɔs perera olu y'a jira k'a fɔ ayi a ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la ka bɛn ni kalo salen de ye fevrier kalo tile mugan ani wolonfila fanga tɛ gine bisawo jamana kunna bilen umaru sisoko anbalo ale kun bɛ farafinna tilebin yanfan jamana ɲɛmaw cɛla minnu kun ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ surasiw ka bɔ fanga na farafinna tilebi yanfan jamana sabaw kunna n'o ye mali burukina ani nizeri ye ɲɛjugu ɲɛɲuman ko bawo ko kala ma ta k'u sigi ɔ ala n'a mɛn n'a ka n'a ye bi kalata kɛnbɛ k'ale yɛrɛ ta tɛgɛ mɔ kalata ma se ka labɛn a ka tuma foorila a jamana ɲɛmaalama tɛ bilen jamana ɲɛmaaya la sariya ɲɛkɔrɔ bɛnkan fanga matarafabaw ɲɛkɔrɔ kongo kinshasa surasiya ye a jira dimasi k'a fɔ ruwanda surasiya bɛ baara min na nin ye a sidɔn bɛ cogo bɛɛ lajɛlen la fɔ kongo kinshasa surasiya mankutu ka tiɲɛ ko ruwanda surasiya ka baara bɛn bɛ o de mɔ bawo kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ mamurutilenjɛkulu M23 min bɛ ka dɛmɛ Rwanda kɛlɛcɛw fɛ Rwanda ni Congo Kinshasa danjɛ la Goma ni Gisenyi cɛ Goma bɛ Congo Kinshasa fɛ Gisenyi u bɛ Rwanda fɛ u ye mamurutilenjɛkulu FDLR o kɔrɔ ye Rwanda mamurutilenjɛkulu min murutin bɛ o fanga mɔ n'a bɛ wele ko Force démocratique de libération du Rwanda olu fɛnɛ bɛ kongo kinshasa kɔrɔyanfan fɛ kabini paul kagame nana fanga na san 1994 siyawoloma kɛlɛ ɲɔgɔnfaaba sa siya fila cɛ paul kagame ka siya tutsi ani minnu b'u yɛrɛ wele ko dugulenw n'o ye utuw ye olu de tun bɛ fanga na a don paul kagame nane fanga na nunu murutira ka ŋaniya de minɛ sa ko ka tutsi to fanga na rwanda jamana kɔnɔ a fɛnɛ tɛ kɛ ko nɔgɔn ye u bolo ɔ o utu mamurutilen jɛkulu kɔrɔ in ni o ye fdlr ye o maa mugan ɲɔgɔn na de dira Rwanda mamurutilenjɛkulu M23 fɛ Rwanda kɛlɛcɛw mɔ k'u ye minnu ɲɛnama minɛ kɛlɛ kɔnɔ wa FDLR mamurutilenjɛkulu la dankɔrɔba min b'a rɔ a bɛɛ la jalatigiba General Ezekiel Gakwerere kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ min sigira sen kan Rwanda jamana kunkan ka maaw minɛ minnu kɛra Tutsiw ni Hutuw ka kɛlɛ kolokololi ye fɔ ka taa niw damatɛmɛ tiɲɛ o kiiribulon in tribunal pénal international pour le rwanda tpir kɛnbɛ ka maa in tɔgɔ fɔ tutsiw ka faali lɔ min kɛra avril ni juillet cɛ san 1994 butare dugu la rwanda worodugu yanfan fɛ ka ɲɛsin tutsiw mɔ paul kagame yɛrɛ a kɛnbɛ ka nin yɔrɔ in de kɛ a dalagwɛsɛ ye kongo kinshasa basigi tiɲɛ dɔ ko jamanaden minnu muruti bɛ f ka fanga mɔ rwanda u kɛnbɛ ka mugu ni kisɛ ta ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Kongo Kinshasa kungo kɔnɔ ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u k'ale ka fanga tiɲɛ wa ko Kongo Kinshasa kɛlɛcɛw bɛ k'olu fɛnɛ dɛmɛ o rɔ n'o ye Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR ye ɔ k'o de y'a to k'a ka kɛlɛcɛw fɛnɛ bɛ mamurutilen jɛkulu M23 dafɛ ka Kongo Kinshasa fanga kɛlɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛlen kɔ ka Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky gɛn ka sabu kɛ a tun ye Volodymyr Zelensky wele ko kɛlɛ in sera ban ye ɲɛjugu ɲɛ ɲuman n'a ma ban diya rɔ a na ban goya rɔ ale ni Vladimir Putin kumana ka ban Putin sɔnna kɛlɛ banni ma o tuma a b'a fɛ fana Volodymyr Zelensky k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkansɛbɛn la k'a fɔ nin ye kɛlɛ ban fɛɛrɛ ye a jɛmɛ ni min ye ka bɔ ameriki jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ kɔrɔfɔ gajannen ye u ni ɲɔgɔn cɛ sigi rɔ ni diɲɛ maa y'a ye jabaraninsow la donald trump ye volodymyr zelensky gɛn bawo a y'a yira a la k'a fɔ n'i y'a ye cɛyakan o cɛyakan na bi ameriki jamana de jɔra a kɔkɔrɔ koyi nɔntɛ dɔgɔkun kelen ani irisila cɛ kɛlɛ tun tɛ tɛmɛ o kan irisila jamana tun bɛ ikɛrɛn jamana minɛ ko nka ale tɛ maa min tun bɛ fanga na o don ameriki jamana kunna n'o ye Joe Biden ye o de nɔ don n'i y'a ye Volodymyr Zelensky bɛ cɛya o cɛya la bi ameriki jamana nafolo de taara k'o don a ka kɛlɛ dafɛ kɔrɔfɔ in ka jan u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a ma ɲɛ Donald Trump yɛrɛ ka dankan jamana ɲɛmaaya la o y'a jira k'a fɔ Volodymyr Zelensky kɛlen bɛ waleɲumandɔnbali ye a kan ka ameriki jamana bonya a bɛ ka kuma yɔrɔ min na yan bɛɛ tɛ sigi yan ka kuma janko jamana ɲɛma yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni o ye biro ovali ye volodymyr zelenski kɔni sɛbɛkɔrɔ mafiɲɛyara i b'a fɔ ko cɛbalen ni sigilen maakɔrɔw cɛla a ma ɲɛ minkɛ donald trump ko ko a ka wuli ka taa a ka sira fɛ nazarala tɔnba union européenne jamanaw minnu fɛko tɛ kɛlɛ banni ye sa n'o ɲɛkun bɛ faransi jamana ni alemaɲi jamana bolo ka taa se angleterre jamana ma olu ni donald trump tɛ ɲɔgɔn kan fɔ volodymyr zelenski mafiɲɛyannen Nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaaw de filɛ ka kɛnɛ wɛrɛ sigi sen kan Angleterre duguba la Londres ka Volodymyr Zelensky bisimila yen k'a jira a la k'a fɔ jigi ma tiɲɛ olu b'a jigiya la nka maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne aw yɛrɛ taara nin lajɛ kɛ jamana min na n'o ye Angleterre ye o Angleterre kelen y'i foosi ka bɔ aw ka tɔn la k'a tɛ n'o ye Union Européenne ye aw ka laban ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o faaba la o ye maa caman kɔnɔgwan nka u kɔni ye a jira k'a fɔ u n'u seko bɛɛ kɛ volodymyr zelensky ukraine jamana ɲɛmaa ye surasiya min'a kan ka d'a ma cogo o cogo rɔ k'u n'o di hongiri jamana ɲɛmaa sa n'o ye viktor orban ye ale furadama ani nazarala tɔnba union européenne tɛ hakilina kelen na hali ni a tɔn jamana don a ko ɛ ti taa kɛnɛ kan ka sabu kɛ minnu dan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ angleterre faaba la londres ukraine jamana kunkan mɔgɔw de don minnu fɛko tɛ kɛlɛ banni ye hongiri jamana dun ka laɲini de ye kɛlɛ ka ban sigi ka fɔ la Irisila ni Ikɛrɛni cɛ wa Ameriki jamana bɛ sigi ka fɔ min na ni Irisila jamana ye o ko in ka di Hongrie jamana ɲɛmaaw ye ko kuma na olu kun tɛ se ka taa nin kɛnɛ in ka cogo si la Ursula von der Leyen ni o ye nazaralatɔnba Union Européenne Commission Présidente ye a ɲɛmaamuso o y'a jira k'a fɔ ko in bɛ cogo min na bi dɛ a ka kan sa de nazaralatɔnba Union Européenne yɛrɛ de k'a ka kɛlɛkɛminɛnw de ɲini a yɛrɛ ye k'i jigi bɔ wali jamana yɛrɛ de kan wa maa fanba fɛnɛ hakilina kun y'o de ye nanzaralatɔnba Union européenne kɔnɔ ka sabu kɛ u ni Donald Trump tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakiliw la cogo min nanzaralatɔnba Union européenne kan k'i jigi k'a yɛrɛ de ye don nataw la u kɔni y'a jira k'a fɔ n'u ma dɛsɛ Volodymyr Zelensky jigiya tɛ tiɲɛ Ursula von der Leyen yɛrɛ ni o ye nanzaralatɔnba Union européenne commission ɲɛmaamuso ye o y'a jira k'a fɔ fɔ Ukraine jamana ka labɛn k'a kɛ i n'a fɔ bala n'a jolo bolokuru kana kɛ rɔ n'o tɛ a jolo b'i suwa ko ka Ukraine jamana kɛ sini mɔ kisifɛn ye ni jamana dɔ kɛra benfɛn ye a kan kokura